ndị be anyị ndewonu ụtụtụ ọma nyekwana ya ihe ka ndị ndị be anyị ji agọ ọfọ ọ ihe eji ekpe ekpere ụtụtụ m wee na-asị taata bụ oye bụ ụbọchị mọnde oye yọpụtalụ ndị igbo niile ma ndị biafra niile ihe ọma nkwọ kwọpụtala anyị ihe ọma eke kepụtala anyị ihe ọma afọ fọpụtala anyị ihe ọma ọ ya adịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma hmm? a sị m na ọchụ ọchụ nwa ọkụkụ nwekwa ada nwa ọkụkụ nwe nwenwe ọsọ ọbịara ya egbu anyị gbukwa onwe ya ihe anyị chọrọ bụ ogologo ndụ na arụ isi ike Hmm? etu a ndị naijiria sị na ọ ka ha megide anyị ana m asị ihe mgbu bụrụkwa nke ha n'udo pụrụ iche politishan ọbụla na-awọli anyị wee na-ewetara anyị afụfụ ihe afụfụ dịkwara ya na jenereshọn ya Hmm? maka na ofu ọbara anwa ka na-aga ajọ ọbara m wee na-asị ya dịrị nwoke na mma dịrị nwaanyị na mma ihe ọma ka anyị chọrọ hmm? onye gburu nwanne ya egburu nwanne ya abụrọ odogwu ana m asị ya dịrị anyị mma ma ndị nọ obodo oyibo ma ndị nọ n'anị Igbo ebe ọ bụla ị nọ ihe ọma bụrụ nke gị ekene enu ọsọ ọjị a ji ha wee were ukwu opportunity wee na-asị ịnọrụ na strọgụl IPOB wee na-anara ego n'azụ wee je na-awọle ndị be anyị asị m ọfọ tigbukwa gị o

wepụtara oge niile welu ma nna ya ma nne ya wee chụọ aja ka o wee kpokọta ndị Igbo ọnụ ana m asị Chineke na ebe ọ bụla ọ nọ aka ndị ilo nyekwana ihe mmiri hmm? ọ ya apụta ise ise ọ ya dịla anyị na mma ndị

mana today ndị mmadụ many people na-akpọ m na-ede ihe na-asị m na ihe m na-ekwu gbasara Amerịka na m dị right ndewonu hmm? lotakwana na m sokwa na ndị Nnamdị Kanụ sị unu na-ege ntị o biko onye ka ji dati vidio anwa Nnamdị Kanụ kpọrọ afa m onye ma echi ụba unu na-egekwa ya ntị vidio anwa ka dịkwa si wepụta ya hmm, na mụnwa sokwa na ofu onye ihe m chọrọ bụ ọganiru ndị Igbo and ndị Biafra in general oke ka m were okpu a ị ma na okpu a bụ okpu okwu na ụka ụdị anụwa neli neli nke na-emere ka na-ekpu okpurucha ya okpu ndị cowboy okpu eji anụ ọgụ neli bebi ihe m sị ka m gwa unu ụmụnne m Nnamdi Kanu ziri ozi ozi wee luo Simon Ekpa ntị nwanne anyị nwoke bụ Simon Ekpa nna m unu ewekwana iwe hmm? a wee sie Simon Ekpa na ọ ya ebido brokast ba na redio eso m dị hapi onye ọbụla so dị hapi dị ozi sikwa from DOS wee bịa o from Nnamdi Kanu nọ na dungeon from there ka ụdị ozi si wee bịa good kedụzi ka ndị DOS bịakwalụ wee gwa unu na Nnamdi Kanu sị sị kwụsị sit at home unu ebelivurọ nke anwa mana unu belivulu Simon Ekpa nya broadcast ba na redio kezi unu sirọ wee belivuo na DOS sị unu na Nnamdi Kanu sị sị kwụsị sit at home na ka m gwa gị ihe mere eji wee kwụsị that sit at home anwa na-ekwu Nnamdi Kanu bụ ji nwayọ aga tupu o mee ihe ọ na-enye warning ọ chọrọ ihe ga-emegide ndị be anyị ihe anyị bịara bụ ihe IPOB bịara bụ ịzọ ndụ na ọ bụrọ igbu egbu nwanne ị na-asị sit at home mgbe ọbụla ịrụ sit at home mgbe ọbụla sit at home ihe anụnwa ka e wee frustrate ye the struggle ka e wee gbuo the struggle because mgbe ndị mmadụ nọbara ana n'ụlọ too much arụ afụba mmadụ ụfụ ị ma na o nwere ndị na-akwa wheelbarrow everyday their daily income a na-enweta everyday ka ha ji eri nri ị sị ha nọdụ ana n'ụlọ mọnde ha nọdụ tuzde ha nọdụ wenezde ha nọdụ fraịde nọdụ mgbe ọbụla ị nọ ana n'ụlọ ọ bụ na the struggle ya-enye ha ego ya ha eji wee ri nri so na ebe anwa ka m na-aga and this is the why Nnamdi Kanu ji sị sị sị kwụsị ihe sit at home anụnwa sị na-ege DOS ntị ntị ọ bụna o nwere ọ dị necessary for ime sit at home anọdụ sit at home ịghọtalụ IPOB abịarọ ogbugbu ee ị mekwa ihe bụ mgbe ọbụla sit at home sit at home ọ na-ekwetu igbo na-ekwetu aka odo nna ndị gọọmenti ị na-emelụ sit at home they are billionaires they don't care e lee ofu akpa rice 10,000 dollars they have the money to buy it ị nwere the money anyị apassugo our message ndị mmadụ mba ụwa anụrụgo onu anyị mara yes na anyị nwere control everybody knows that but ime ya too much ọ pụọ njọ ọ pụọ njọ ị megidebezie ndị be anyị n'ihe na-ekwu anyị mara anyị fụrụ Nnamdi Kanu n'anya we need to show anyị kwesịrị ime something ga-eme ka ndị Naijiria wee malụ yes na ojiji eji onye isi anyị na alikerọ ya mana emena ya ka ọ dị too much that is why Nnamdi Kanu na-afụ ka o si eme ihe ọ pụta ụrọ ọ na-enye warning o nye warning o pushuo ọ nakwa azụ o pushukwa ọ nakwa azụ ihe ọ chụọ pushudo like that ị mara na ọgụ ya daa ị nwere ego ị ya-eji wee nụsanwụ ndị Naijiria ọgụ ị nwere ngwa ọgụ can you fight them ihe niile bụ nwayọọ nwayọọ nwayọọ etu o si wee dị unu adị right from day one ngwa sị tigbuo today zọgbuo gbalichaa onye ọbụla ịdị mụ nwa onwe m so eche like that ị si etu a mee nya ị gaghị anụnwu nya ị gaghị anụsanwụ ndị Naijiria ọgụ ị gaghị emenwu nya nwayọọ nwayọọ nwayọọ nwayọọ ka ị emegide ha gbaa ị fụrụ ebe etu etu Nnamdi Kanu si eme ha megide everywhere tisacha with strategy ya that is why m ji wee sị unu ihe struggle anụnwa karịkara na karịa strategy Nnamdi Kanu my hand off ọ structure Nnamdi Kanu lelu ka anyị ga na-efolo onye wetazina confusion nwanne anyị nwoke bụ Simon is doing a good job ọ na-alụ ezigbo ọlụ but amarọ m ihe melụ nwaanyị a nọ na Amerịka ji wee si etu a wee baa anyị ime he's a nice guy I wish na ọ ga-anachi ya taa asụ he's doing good job mana this system ọ na-eme ihe a ndị DOS tinye order ya nwa onwe etinyekwa order nke ọ dịrọ nụ mma nwanne m nụ checkie nụ Simon Ekpa nwoke ọma hmm? ka anyị na-anụkwanụ ọgụ checkiegodi eh? and eze naabọ ana-anọ n'ofu oche ọ bụrụ na unu na ya fụ na structure IPOB adịrọ mma unu e, mepee nke unu unu mepee nke unu ihe unu na-eme m ajoinkwa unu na-support unu mee ihe na-achị anya maka na ofu cause ofu ihe ka anyị na-anụrụ ọgụ ya ma anyị ehatezina onwe anyị anyị agwazina onwe anyị ajọ okwu because o nwere nwatakịrị nyere m advice na ọ bụrọ ịba mba ịkpọ mmadụ iyi bụ the issue but talk sense into them and which egelu m ya ntị n'ihe o kwulu ihe o kwulu makelụ a lot of sense eh? ka anyị were n'ofu obi unu anụgo and eh, kedu afa ya bụ Nelly cowboy woman asị m ọ cowboy ka ọ cow lady cow lady woman welụnụ nwayọ Nelly kezi ka i si wee welụ underground na-eke ndị mmadụ ego na-eke ha ego from ego IPOB si dị ya na-eke ha ego na-eke ha ego maka gịnịzi ka i wee kwugidebe ndị DOS ka ị maka ihe i ji emere ha kedu ihe bụ ka ihe ị chọrọ ime achieve ị chọrọ ime achieve Nelly ị chọrọ ime achieve ka ị bụrụ onye isi ndị Biafra ị pụtago mbọsị anụnwa bịa sị na ọ gịnwa bụ na ọ gịnwa bụ onye isi who made you onye isi Nelly asa nwaanyị welụnụ nwayọ nwaanyị ọma ee eh? amazi m gịnwa m likechakwanụ ụdị okpu anụnwa ị na-adị ekpube etu i kpucha m fụ gị na foto m likecha gị i jezie eme ụdị omume emezina ihe a Nelly na ọ dịrọ mma kee ka unu ji wee jide struggle anụnwa na that time osu Maazị Nnamdi Kanu nwere nsogbu wee turn everywhere upside down sị na ọ gị bụzi eh, ọga Nelly ngwa blogger je-enye Biafra banye n'ebe ji obi dị nna owelu Biafra pụta ọ sọọsọ sit at home ka anyị na-alụ ọ sọ sit at home ị mara na ihe a na-emegide ndị be anyị too much of it na-emegide ndị be anyị ka ọ na ị marọ na economy anyị na-etili eh, economy wee ọ sọọsọ anyị na-atakwudị afụfụ mana ka anyị na-eme epu slow and steady slow and steady sị na-ege DOS ntị ọ ha ka Nnamdị Kanụ nyelụ the struggle n'aka anything ị na-anụrọ from Radio Biafra you're on your own or else onye bịa mepee nke ya na i mepere ya on okay i mepee ya i wee bịa followkwa better way ndị be anyị fụ yes the honest dị ebe ị nọ they will now follow you do not forget na mgbe Nnamdị Kanụ pụtalụ na many people sịrị ee ihe a Nnamdị Kanụ na-eme a- na- na- na m agaghị esokwu ya ọkwa etu a ka Ụwazuruike pụta wee lee anyị nalụ ego tinye n'akpa na ọ ihe a ka Nnamdị Kanụ na-achọ ime anyị na-ene anya ka anyị ma ma ọ ga-eme etu anwa up to today ebe a ka anyị nọ o merọ ya onye ọbụla folo die kedu onye nwelụ the mind ime that kind of thing ọ bụ ịbata na struggle ndị mmadụ ọbara egbuchegolu ndị mmadụ rie nne ịpụtazie na this struggle si etu a na-aghasacha ya welụnụnụ nwayọọ ụmụnne m biko nụnụnụ biko nụ biko nụ ka anyị welu n'ofu obi eh? ka anyị welu n'ofu obi onye egbuna nwanne ya anyị ma na o nwe ndị a kwụchara ụgwọ online nke ha bụ ị-comment ịdị na-anụ ọgụ online stop all these things ọ Biafra ka ị chọlụ ka ọ bụ ịbịa igbu onwe gị onye ọbụla na-eme King Kong awụ m ọga awụ m ọga who made you ọga eh? ọ bụrụ ikere ntụrụ from DOS pụọ je mepe your own i mepe nke gị after all e nwere TRIPOB IPOB eh, sorry TRIPOB eh, MASSOB Asari Dokubo nwe nke Uwazuruike many people nwere their own open your own unu anụgo so ka anyị were n'ofu obi ụmụnne m ka anyị hapụ e, ndị Nigeria ha si etu a na-ene anyị ka anyị malụ etu anyị ga-esi wee gbuo onwe anyị unu were nwayọ were nụ nwayọ ndị politician a na-ebunye unu ego Nelly these politicians na-support na-enye gị ego na-agwa gị ị na-worry ndị mmadụ na-worry nwanne anyị nwoke na-alụ ezigbote ọrụ bụ Nelly stop that thing unu na-eme gwagodu politician ahụ sị ya ụzọ be ha nya lụgodu that Onitsha express way from Aba si doziri ya from welu Ebonyi State unu ada agwa ha anya those things why are they not doing it nke unu bụ e bute ego e nye unu unu eme ka ego na America there some of unu nwa Nelly and co ifere na ịpụta gị ilo before anụ maka ụmụ nwaanyị America mara m na ọ gị na-eme the thing na anyị pụtago mfụ ọkpa gị eme i kpuru okpu cowboy okpokpu na ụka ee eh? na ị wụzi cow lady were nwayọ Nelly o ka ofe lọla ala zuola anyị nni this system ị na-aga ihe a gwagodu m ịnụsa ndị DOS DOS ọgụ gwagodu m ihe unu ga-eme achieve from it kedu ka onye esi wee nye anyị Biafra anyị tọ na-anụ ọgụ ndị ilo anọrọ na-achị anyị ọchị

ya eme gị menstruation gị ga-agbagide ma ọ bụ na ị stopụrọ this thing menstruation gị ga-agbagide from month to month ị wụrụ nwoke ee ihe mgbu gị wụrụ ị ya na-afụ ya n'anya gị na-agba ndị be anyị atagonụ afụfụ rie nne ka anyị were n'ofu obi if i ruo na IPOB na ị likerọzi their system i je mepee your own ka anyị were ofu obi ndị like ihe program ị na-eme na-share ya na-comment na-support gị that is the only way mana ị bịa na struggle anụnwa ị just yesterday wee bata na this struggle ka ị bịa bute ị bịa bute ọgba aghala ana m asị gị lio ọdụ dụọ onwe gị ana m ayọ unu biko ndewonu ya malụ nwoke na mma malụ nwaanyị na mma hmm? onye ajọ omume ya makwuolu ya na mma ka o wee cheghalịa anyị achọrọ ili ozu onye nke anyị ma onye IPOB o ma onye Biafra ma onye Igbo onye ọbụla anyị achọrọ ili ozu mmadụ ihe anyị chọrọ bụ ọganihu onye ọbụla because mgbe ị na-agọrọ mmadụ ezigbo ọfọ ka ihe ọma ya na-emelụ gị mana onye a na-agọrọ ezigbo ọfọ ọ na-ata na-abụ gị n'obi na-abụ gị n'anya ana m asị Chineke nna jee bụtakwa ụgwọ jee nụọ odogwu Olisa bi n'igwe ndewo nụ ụmụnne m